pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri mumani awo
madzi uku kumene amabwerera etu taona umumu choncho kakang'ono ngati kamene kaka tikupanga chani bwana iweyo volume ya madzi obwera kunawa tabwera chomapangira muchizetu Eh. iwo apeze njira yeniyeni yoti athanane ndi miyala ifake kukuweza omwe akweza etu ni miyala iyo machines ntchito yanu mani machine oti muboolere miyala ndiye mufuna mukuzemba mukuzemba dipi yapa dipi yapa bwana mwayamba liti ntchito ino mwayamba liti ntchito bwana ine ndimakhala tu pano eh ntchito period wow period yomwe mwapasidwa ndi magwiridwe a ntchito zikugwirizana eh ndalama mwina abwana nzako abwana ano ali kuti aya auzeni abwere mwauze kuti a mwene akwiya sizikuyenda apo apo zikomoni mani tabwera tabwera kuno taona bwera kuno aseti gregi tabwera one taona volume ya madzi inuyo inuyo kuchokera apa simunakadula apa iya ngande chifukwa kukwera madzi ambiri apa mapulika chipilala chokwera chabwino chachikulu kose mwaneka kudusa umo ngande mbali mwenimweni mwatala mwenimwenimo igunde ukoso chikule chibwere chocho ndiye madzi aja akabwera olo apa pataona chomwe mukumapanga a- awawa apapo mukuti madzi azipita uko poti azikwera uko bwana Kale bwana investors zomumuna that is all one kukatu. Omane fe kumanga be standards. Naba sama standards. standard bwana anakupasani standard iyo

tokha malo ena ngati mene palira papapa ndikuti ukoko kuti wakumba bwanji bwana iwe direct umakandiuza ase ase ngalande izizi omwe amakumbawa anamanga ngalande amakumba kuti si project ya boma yani amachepesa chifukwa za ndalama za mthumba this is a project of government yomwe kumanga apa ndi project wow ya boma boma simungamange mmene amamangira munthu iyayi iwe ungandiuze kuti kutere ku inuyo mukutengera mmene amangira kangalande akaka inunso mukutengera zomwezo ndi zomwe ndaona kuyambira kuja ndimangokusatira kuyambira kuja zonse mukutengera ngande zomwe amanga anthu
ukonse kuti mamanga zathu iyayi pamene tadumpha pamene pali mwina eh, pamene tadumpha ndi apa ehe pali ngande za ujiyaya ehe za anthu mwayendera kuti tingalande mwayendera tingalande timene toto koma lamulo ndoti ndiwe mukumanga ngalande kuyambira kuja mpaka kuno sanalembepo pena pake kuti muzidumpha
ehe koma inuyo mukudumpha apa pakuteku mmene mwapangira apa mukulekeza pompa simmanganso uku mufuna tilumikize uku basi mukatero mwamaliza mukupita e hayi mani mumanga liti mumanga liti as tabwera kuno lero nthawi zonse ndimakhala busy lero ndi ndi inuyo osati mukutinamiza izi mwamva mani Eh, lero inuyo musatinamize ya awa amapanga izi amapanga in the capacity kuti ndi a ku mzikiti sichoncho bwana inuyo ndi builder amamanga capacity ngati awo ndalama zawo zache za mthumba boma latenga ndalama laikapo sopano mumanganso chimodzimodzi eh iyayi tandikambetu boma latenga ndalama yaikapo inuyo mukuyeneka kupanga improve mwamvesa mupanga improve chinthu chija kuti chikhale chachikulu because the way we are making it ndiye kuti boma lipezeka kuti likungoononga ndalama mwamvesa bwana if we are saying taonani awa anamanga capacity ngati ya awawa anamanga capacity ngati munthu woti akukhalapo sizolimbanso izi

mukuona tabwera kuno chimodzimodzi ngati uku eh? uku mwakaona kangalande kake eh? Eh? There is achimwene, there is no need. kangalande kamukupanga ngati ndikupanga kunyumba kwanga osati ngati zamumsewu iyayi ndikufuna abwere injiniya akubwera timumve apapa ndakuwuzana kuti ndi 600 iweyo iwe okay iweyo tandiuze tatenga choyezera tione ngati 600 apa chomwe chakulepheretsani kuti mupange 500 n'chiyani chakuti 600 is too deep 500 n'chiyani chakulepheretsa nomba ndi 500 kuti pakulimba kapena ndi chani
iyi mani iyi sigwira atu lula muzi tu mwamva sigwira tatenga choyezera tione ngati ili 600 so iwe unatumidwa 600 apa iweyo madzi atati adzadza ochokera konseku madzi onse akubwera uku atati apanga madzi umu mwamani inuyo ndikufunsa inuyo inuyo ngati nzika ya malawi musatengere kuti mwa- inuyo ndi nzika ya malawi zomwe mukupanga si mukupangira malawi simukumangira ine simukumangira ine mukumangira malawi muzitenge tikufuna malawi akwere ndi izizi malawi angakwere Eh? Ah, ah. ndimvetsetse What ine ine ine ine ine what I want to know and what I want to understand. Iwe inuyo inuyo iwe iwe inuyo ndi a Malawi. Tufuna Malawi wathu azioneka bwino. Pooneka bwino. Anthu akakhala pansi apangana bobo. Apangana kuti tikufuna misewu yathu ikhale ndi ma drainage eti Yes. koma standard ya ma drainage omwe tikumanga awawawa mani awa takaoneni mmene kachepela ukokoko ndi standard yonena kuti munthu wa nzeru zake bwino mwina angaone kuti apopapo pali impact boma likupanga china chani eh? big mundiuzetu chifukwa choti mani amwene inu inu ndi builder eh inu mukuoneka kuti penapake inu ndi builder talowani umu. lowani mmenemumu achimwene ngalande imene yoti madzi madzi angapanga eh iya izi zigumulidwe izi zigumulidwatu izi zimupangaso lowani umomo tapitani apo muone saizi yapo tapitani saizi yapa pamene popo ehe taima tatambasulani miyendo tambasulani miyendo ndiye tabwerani ndi saizi yapo bwerani kuno mudziwe pali chinyengo tsopano mudziwe pa- pomwe pali chinyengo apa tatambasulani apa tambasulani miyendo zikusiyana bwa eh? eh? mukumvetsa bwana uku mukupanga uko kangalande kakang'ono ngati mwina kubafa kwathu kuli ngalande izizizi tiye kwathu kaone ngalande ili kwathu ifanana ndi iyi ngalande ya main road okay ndanena kuti mfesi timangomanga patoka tazuka basi ukangomangayo Aha. timangapo ma standards

kuti ukoko tikufuna timange mwakuti tikufuna timange mwakuti chifukwa chake mani tinene chilungamo apapa mani nanga vuto ilili mpaka tipange consult ku ku client ndi ndani
ase inu inuyo mukutigwirira ife ntchitotu mundimvetsetse Mblantyre monse muno mukamagwira ntchito ndi chifukwa chake uone uko ma- nomwenomweno anthu ogwira ntchito magwira ntchito ya world bank lero lomwe zinthu zatibuka tibuka chifukwa choti chiyani umwini ine si changa iwe si chako koma tonsefe ndife amalawi tikamatenga ntchito tizipereka standard yoti timanga chinthu chija mu standard vuto lomwe lilipo n'loti timavomereza ntchito tikudziwa zoti ndalama ndalama zomwe akutipatsa anthu zochepa koma timavomereza kuti tikagwire ntchito mapeto ake ndi ati ndi awa inuyo mupanga ngalandeyi chaka chino chikatha chaka cha mawa kubweranso azapange ndani ngande ndiye kuti boma likuononga ndalama zingati bwanji tipange kwa kung'ono koma palowe ndalamazo paoneke kuti pakhala zaka zingapo zambirimbiri zani mwatenga ntchito kuyambira kuja ndimakutsatirani ndimakuonani kuyambira kuja mmene mukuyendera chifukwa mudziwe zoti msewu akamaukweza ukwera pang'ono apa pamene mwayikira ndiye kuti pamenepa ili bwanji zakhala pansi pa ujenito pansi patala ase supervisor mwayimbira bwana wanu eh? ma brick awatu ndi omvetsa atu uyu ndi mmisiri akudziwa yeye akupanga zomwe akumwa mwe ase izizizi ifeyo tizitengere kuti ifeyo ndife amalawi mwandimvetsetsa eti mukamamanganso muzizitenga kuti tikufuna dziko lathu lipite patsogolo mwamvetsa eti lipita patsogolo pa lipita patsogolo tikamapanga zinthu zoyenera because government is losing lot of money kuti izi zichitike inuyo mukubwera taona ase ndikamanena masanja abilimankhwe taonani mmene mukupangira mwamanga uko mwachoka lero lomwetu taonani apapa apa bwana you are with me apa pomangidwe mwaona mchenga mmene ulili apa madzi akupita okay Apa tinagwirira ma access monse timagwirira tikamanga timagwirira. Tudikira ma crossover. bwana apa pa access sipadutsa galimoto access ya apa ndi papang'ono apa mwandimvetsetsa zomwe ndikukutanthauzirani apa ndikunena kuti kutati kwabwera mvula yochepa mchenga walowa umo chisanzo ndichi madzi azipita mwatithandiza ha taonani kangalande akaka ka brick tiye ndinene ndiye tiyeni unyamule volume ya uko komwe madzi akuchokera mbali yonseyi pano madzi azibwera uko azibwera uko akaka akaka ndi kangalande a site wo ananena zoti mupange choncho

ayi ma- ma- mabigi taonani tabwera tabwerani kuno uyu apa anamanga ndi ndalama zace this one very small inuyo pobwera mumayeneka kutipula ichi ikhale ngalande yayikulu yoti ngalandeyo madzi akabwera ndi awa madziwa akudutsa umu. ikhale ngalande yaikulu koma inuyo mukutengera advantage kuti awa anamanga awa amamanga ndi capacity yawo yovutika inuyo mumayeneka kubwera kuti ngalande ikhale yaikulu kuti madzi aja akamadutsa asamapanikizike apo pakupanikizika atu madzi pika okuti inu ndine tiyende mvula taonani apo mosemu umu Hmm? ngalande zinali umu kalekale ngati mukuonapo pena mukamayenda muli muli muli muli njerwa eti tinjerwa ta m'kalekale alelwezi ankapanga capacity imene inuyo mwabwera boma laponya ndalama boma litaponya ndalama ulemu ndikupaseni umva zikomo bwana inuyo town mukusesa akuyankhulawo omwe iyi ase iwe tikupanga zina Eh, koma ulemu mukukana. Mwaona?
Bigi. Ababa inuyo. Olo anthu akuti abwana aone panopo chomwe ndikufuna. And izizi ndikunenesa misewu yonse mukumba. Kwa mapeto ake muzapezeka kuti ntchito mukuyibwereza. Ineyotu serious. taidukiza panjira ndikufuna pomwe pakulowa ndalama za boma ulendo uno paoneke kuti apapa pakulowa ndalama za boma boma laikapo ndalama zakuti osati zingokhala ndikumangoyenda kuti hihi awa ngalande iyi ili bwino at least muone apa Achimwene bwana bwana inuyo ngandeni ngandi oti munthu kudusamo masi eh? zapo mumakwana apa 50 sanada sanakwana koma inu mukumanga ano ah yesu bambo anga simbani moto wabwinotu basi inasowa nthawi yokuchitani congratulate zikomo komano congratulation Eh. ulebe nditsakweye bp wake okay Eh.
mukwera wakucheche ewaucheche ife bambo anga tikuendera ngalande taona ni ngalande izizi tazionani ni ngalande izizi onena kuti tikupanga ngalande kuti boma likupereka ndalama bambo anga eh? amwene anthu anthu enatu amangotukwana ah, zisiru zija zikupanga ngalande koma madzi omwe amachokera ukuku eh? ndi, ndi ngalande iyi bambo anga zikugwirizana eh? ndiye yu- ya- ife tizingogona kumavomereza iye apanga alandira ndalama zawo

Hey, chifukwa chakuti iyi sigwira guys iyi ndi iyi iyi muigwira two times eh? ayi This is bad. And ngati tikufuna Malawi apite patsogolo bwana, we need to change this mentality. Huh? Engineer wanu eh, wasiti anabwera kuzayenderapo

tizoona ubwino wache tu injiniya atu akubwera Iri can't be 500.
ifeyo ifeyo ndipo ndifunanso contract ndiione kuti omwe ankasainirayo ankati ngande zakuno zikhale zikhale mwati ija 500 600 ndikufuna ndimumve amasainiya contract iyo andiuze kuti iyeyo iye mutu wake ndoyenda bwino ndikumfuna ameneyoyo ubwino wache si injiniya akubwera mukaninamiza akuuzaninso kuti awa akutinamizira muiona uko waiona iyo ukokoko yatalika mamvese kutalika pa kwa uku kuti kutalika kwa kumusi kuja nzosiyana eh? komanso thickness yanu amanena kuti kalibwa aya bwana eh? sakukwana 200 paine pasi oh. Haya, abwera kuziwa si injinia amene awa mwaona madzi apo ayambo gumula kale ndiye chimene chikuzogumuka uko musanamalize Oh. onse anamanga kale ndi amakoso Oh. Ndiye chikagumuka muzamangaso. Pamakhala tichekera tichekera kuti timapanga mutakonza mene maona kuti kamucha. Bwana, ndikufunseni chifunso lina lomwe limandikhudza kwambiri. Dothi ili ili kukubwera mvula. mukumati kupita kuti yomwe munakumba kuti kuisiyasiya umu yonse timachosa koma pati nayi makayi pake ndimaona kuti kuchosa kwanu mangoziponya msewu msewu wonsewu unali matope mukachoka apa ndi mvula mwapulumuka mangokumba zidothi zidothi zonse mwazisiya umu zonse izi Ayi sisi ndi Eh? nthawi ilipo. apapa imani bwana apapa sikuzazani kuti ndi ngozi Ya kwambiri. Aha. ndi ngozitu ilikonso si ngozi eh? wina akuzochokera uko wina achokera uku wina akwera chigalimoto itembenuke eh? that's the way bolatu mukuona pamenepo taona

ndiye simunapeze njira bwana koma ineyo ngalande zomwe tikupangazi ndi madzi amene amabwera kuno Ha? ndochepa ndochepa kwambiri koma ife ndi zimene tinawuzidwa taona mpaka zamiramira o munauzidwa choncho anabwera abwanawo andiuza lero lino zijani ali kuti omamanga zijani zimene izizi zijani asite sanabwere pamaso pamene si asite iyayi koma izozo ndi za asite zimenezozo inu mungaleke kuika izozo zima zijani ndiye zimenezo za asite ya izozo akugumula mkatimo ali kuti ama akugumula ndani

Uh-huh. Okay, you, know, you can see the standard from there. Uh, Koma from there, when you go this side, upeza kuti ka ka ujeni ka drainage kamba kutani. Maka maka kumusi kuchepa, mwaona eti?
Kakuchepa ka drainage. magaye wo komanso mwina sizimafunika zoti madzi onsewa azipita mbali imene ija fa otakhala kuti ndiye kulupha ndi flow ya madzi amene atapange introduce ma ma- mati ma embankment kuti azi- azitha kuponya koma ndimayang'ana kuti ndachedwa pang'ono mayang'anang'ana kuti Ah. kuti palibe ka stream amene tingapeze kuchita eh, ndi ndaona kuti posikuja close close close fa madzi kuwatenga kuno ayende chonchi akakhota pamene paja apa pa- paduka pakona po Eh, Maka- maka pali poti critical ndi pakona paja ndiye pakona paja mwaona mmene apangira mmene apangira pamene pajapo ndaona pamene pajapo eh? nde kuti what we do is eh, ineyo ndiyankhula ndi ti- ndi consultant ndiyankhula naye contractor ndiyankhula naye ndiwauze zoti pamene paja aimike kaye Ah, tiyendere limodzi tione tipeze solution yabwino fa kuno kumene ndaonera kuno kungochoka kuno olo osapita kumene ukuona kuti madzi onsewa akadulaso

kodi ali kuti awa komanso chekani you can see this, these guys what they are doing mukuona dothi lonseli pako yafika pouma dothi komanso anthu awa zomwe anapanga bwana chekani zomwe anapanga anthu dothi lonse analiunjika mbali mwanangu kuponyaponya mbali sanachotse tuchotseko ndimene nditchotsera bwana

You decide meeting it. Uh, I think Tuesday. Tuesday. Meeting. Meeting yoti ma contractor ndi ife zonse. Koma before that, lero lolo- akwaakulu tatengani katundu wa ma wheelbarrow muole izo zomwe atayirapo izo eh, pompano fulumirani pompano tatiyeni pompano ndisanalande zomwe mukumangira mkatimo tiyeni muole izozo tiyeni fast mukuzolowera kwambiri mukumaona ngati basi inu mukachosamo mukataye apa mukuona ngati mukati apa zipita kuti o achosere limodzi ndi anjira anu omwe atachose dothi ndi anjira anu ehe ndi auzeni mutichosere dothi chosani zimenezo ehe kuti mukachosa zichoka ehe pangani tiyeni chosani pompano

pepani bwana simunasambe ndakudzutsani pepani komabe ndakonda ntchito yanu ndanyadira kwambiri zomwe zimafunika chonse okay nde chomwe Oh, ndiye lero lili saturday mwadzuka ndikubwera kuchita kuti a Ah.

Mayo bwana, chinthu china ah, big man ndikukonza mawu momwe ankhula kuja aja ndikuyankhira ababa mamvetseni umanena kuti ufuna madzi adzera kujako umanena kuti madzi ufuna adzereni kupanga yoti kuti aziyenda apa pamene mwapangira mwapanga kuti madzi aziyenda Akuyi malo apo apo tinasema. iyayi

injiniya inanso mukudziwa yomwe kufuna magayo akumayendera kuti pomwe pakumbidwa drainage yakale yomwe anakumba ine ajanyumba ngati paine pompo sakufuna kupanso apo afuna ayuze ka drainage kakang'ono kaja komwe kaja eh? muione ine chomwe ndikunena eti mmene kutambala olo apo papo pakuoneka kuti patambalala eti mukapita kumunsi ukoko

Ah, guys Yeah, mambo tukumana mabwana hao. eh? akuchedwa taona ndizitotisi mwaziona zochita kubwera apo twa Ha?

pali pa ujeni ndikufuna chomwe ndakuwuzirani injiniya chonakuwuzira kuti tiyende tifike uko muona mapeto ache zomwe zinachitika olo apa konayi ikufunika mupange kona yabwino yabho kwambiri kama Eh? Yes, amwe. Zabwino. Muli bwanji? Amuna anu ndi amenewa? Oh. Ayi sindimawadziwa. Angasoye ndi abale anga ati amene. Ah. Ana a mudzi mwanga muno samadziwe.

My name is Cesar Pete. Go there. Zero standard. Ndiye kuti chinthu chimodzi kuno mukuona kuti kwa amwenye kumunsiko kwa maloko lero tikunena choncho ndimafuna kuti mubwere kuno tiyeni tiyeni apo tiyeni apo tiyeni pepani bwana zikomo bwana zikuyenda iya ase iweyo bintu kunama zoti umanena kuti kuno dp yabwino Eh?
iweyo ujeni iweyo kapitawe ntchito iyi ili kuno siyabwino Eh, kujako zikufanana zikusiyana oho ndiye kumene kuja mukaphwasuletu kumeneku mupange zomwe mwapanga kuno kumene kujanso mukapange zomwezo palibe kuthawa iyayi simati ino mali yakuti contract ndiye kuti contract munasainana kuno uko ndiyosiyana eh? mani pali makontrakt awiri osiyana ya this side ndiye that side ndi yosiyana mwaona dothi nje ili likutibwezera uve komanso amwene a injini awawawa amwenyewa si milandu imene Mwalembera kalata awatu akulephera kuti agwire town planning okay tifake izizi ndizolakwika tisangotseka ngalande ndikuika izizi ndi taonani apapa uve uwu, uve. pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates zikomo kwambiri